Tá mé anseo le cara nua arís inniu agus mo chomhpháirtí tí chomh maith agus sin Richard. Dia dhuit Richard! Tá Richard tuirseach ar maidin agus sin ceart go leor mar fuaireamar an Air Coach ag a dó ar maidin agus ní rabhamar inár gcodladh roimhe sin, bhíomar thuas agus táimid róshean anois chun na hoícheanta seo a dhéanamh a thuilleadh, ach sure, look, sin an saol. Tá dhá eitilt againn inniu. Ar dtús táimid ag dul go Londain Luton agus tar éis é sin táimid ag dul chuig rud an-dhifriúil ar fad, táimid ag dul chuig an Albáin. Now níl an Albain ach an Albáin! So beimid ag eitilt isteach um tráthnóna go dtí Tirana ó Londain, ach táimid ag tnúth leis! nach bhfuil? Beidh. Agus tá Gaeilge álainn ag Richard. Tá ár nGaeltacht féin againn sa teach so beidh sé ag caint go leor, nach mbeidh tú? Feicfimid! So táimid san aerfort Luton anois i Londain agus táimid anseo le cúig uair an iomarca ama ar aon nós ach ar a laghad fuair Richard taos gnó taos gnó ó Krispy Kreme agus ní raibh siad againn cheana féin riamh so conas tá siad?

Táimid anseo! Táimid san Albáin! Woo! Cráite ach anseo agus tá sé go hálainn! So táimid ar an mbus isteach ón aerfort agus bhuaileamar le fear atá ag iarraidh pub Gaelach a thosnú anseo i Tirana agus bhí sé i gCorcaigh agus bhí eolas aige ar Droichead Naomh Pádraig so

Cearnóg na Cathrach. Tá sé gnóthach. An Céadaoin atá ann agus tá Richard ag dul go dtí an banc, tá mise ag siúl timpeall agus tá sé an-deas ar fad. So, an plean anois ná dul go dtí Brú na hÓige, táimid ag fanacht i Brú na hÓige anocht, anseo i dTirana agus seiceáil isteach. b'fhéidir beidh cith againn agus ansin teacht thar nais anseo agus beagáinín dinnéar a ithe. Tá Richard ag baint triail as octopus. Conas atá sé, Richard? Tá sé go maith. An-bhlasta. Yeah, an-bhlasta, tá an blas iontach. Ach, maith liom an, eh,

ó Tirana, grianmhar. Táimid ag siúl anois go dtí an stáisiún bus chun an bus a thógáil ar ais go dtí Aerfort Tirana arís agus táimid chun gluaisteán a fháil ar cíos. Ó! Ní dhearnamar é sin riamh inár shaol, an bheirt againn agus faraor chaill Richard a cuid ceadúnas tiomána so níl seisean in ann an tiománaíocht a dhéanamh. Yeah, chaill sé. So caithfidh mise tiomáint ach níor thiomáineas riamh ar an taobh dheis mar in Éirinn mar is eol daoibh tiomáinimid ar an taobh clé so beidh sin difriúil agus chomh maith le sin ceapaim go mbeadh sé níos éasca chun gluaisteán uathoibríoch a fháil ah, toisc go bhfuil an ceann láimhe an-difriúil ar an taobh eile. Níor úsáid mé ceann mar sin riamh ach oiread, ceann uathoibríoch so tá an-chuid le déanamh againn. Táim beagáinín neirbhíseach ach tá sé curtha in áirithe againn agus caithfimid dul go dtí an aerfort arís anois chun é a bhailiú.

Táimid chomh sásta linn féin. Píosa comhairle daoibh, má tá sibh ag teacht anseo go dtí an Albáin caithfidh tú cárta creidmheasa a bheith agat so bhí saghas fadhb, thóg sé an-chuid ama chun é sin a dhéanamh. Tá cárta debit againn ach ní raibh sé sin oiriúnach so bhí orainn dul chuig ATM agus airgead a thógáil amach chun earlais a íoc ach bhí sé saghas deacair, ní raibh siad sásta. gan an cárta creidmheasa a bheith againn. Ach dúirt siad, ní gá duit an ceadúnas idirnáisiúnta tiomána a bheith agat, so is féidir le Richard an tiomáint a dhéanamh chomh maith agus tá sin go hiontach mar ní maith liom a bheith ag tiomáint just tá sé saghas riachtanach ach is maith leis. a bheith ag tiomáint, nach maith? So like déanaimid malartú you know ach chun tosnú tá mé tá faoiseamh orm go bhfuil seisean ag tiomáint anois ar dtús toisc go mbím saghas neirbhíseach faoi na rudaí mar sin ach An rud is tábhachtaí, caithfidh tú an ceol a aimsiú ar dtús agus. Ahh yeah agus an léarscáil a chur suas so táimid ag tiomáint anois uair nach mór dhá uair ceapaim go dtí an cathair darb ainm Shkodër agus tá lochanna ann agus tá an nádúr ann. Féachann sé go haoibhinn so táimid ag dul thuaidh anois. Táimid i mbaile beag anois darb ainm Lezhë, ceapaim, Lezhë? Níl fhios agam. Agus tá, ooh, tá mosc álainn ansan, féach ar seo. Tá sé ansan, wow. Fuair Richard roinnt leighis don chluas mar tá pian ina chluas aige agus tá sé uafásach ar fad, nach bhfuil? Agus d'itheas feoil inné agus ní ithim feoil. Worst case anytime. So Richard bocht, níl sé ag brath go maith inniu ach fós bhí seisean ag tiomáint anso. So seo thart ar uair a chloig ó Tirana agus tá b'fhéidir 40, 45 nóiméad níos mó againn go dtí Shkodër. So táimid chun roinnt lón a ithe anois agus. bualadh an bóthar arís. So bhí an pizza seo níos lú ná ceithre euro. Is aoibhinn liom an Albáin!
Tar éis ár lón i Lezhë, bhí sé in am an tiománaíocht a thabhairt domsa. Bhí sé beagáinín dúshlánach ar dtús, ach chuaigh mé i dtaithí air. Shroiseamar Shkodër sa tráthnóna déanach agus beidh níos mó le feiceáil sa chéad fhíseán eile. Go dtí an chéad áit eile, slán libh!
Faraor caithfidh Richard dul go dtí an ospidéal. Ná tar anseo, ní fiú é.
Tá sé cuíosach fuar. 'S níl éinne timpeall na háite. Cá maireann na daoine?